ọ bụrụ na nwanne gị nke ị tọrọ ya bụ nwanne gị nke obere na-anụrụ gị okwu na ọ na-eji okwu gị emere ihe biko eduhiekwana nwatakịrị ahụ ntị adịkwa Ọlụebube bụ nwa agbọghọbịa tolitere etolite ihe na-esiri ezinụlọ ya ike o wee kpebie isi n'ụlọ pụọ gaa n'obodo mepere emepe ka ọ chọọ ọrụ na-arụ nwee ike na-enyere ezinụlọ aka Ọlụebube wee kulie gaa na nke enyi ya nwaanyị wee biri enyi ya nwaanyị na-arụkwanụ ọrụ na fast food o wee nye aka chọtara Ọlụebube ọrụ n'ebe ahụ ọ na-arụ etu a ka Ọlụebube si wee nweta ọrụ Ọlụebube arụ ọrụ ọrụ ahụ otu afọ wee nweta obere ego wee gaa chọrọ ụlọ nke ya o birizie naanị ya si n'ebe ahụ na-aga ọrụ n'ebe ahụ ọ chọtara ụlọ biri enyi ya nwoke na-adị achọta ya n'oge ụfọdụ nwanne Ọlụebube nke obere elechana WAEC chọzie ka ọ mụọ ọrụ wee kpọọ Ọlụebube na phone sị ya na ya chọrọ ịbịa ka ọ bịa ka ha abụọ biri ka ọ nọ n'ebe ahụ mụọ ọrụ na ọrụ a mụrụ n'ụlọ na nke a mụrụ na township abụ otu na ọ chọrọ ka ọ mụọ ya na town Ọlụebube kwere sị ya gbagote etu a ka nwanne ya nke obere ahụ si wee si n'obodo ha pụọ gakwuru Ọlụebube aha nwanne Ọlụebube ahụ bụkwanụ Chikaọdị ka Chikaọdị gbagotere Ọlụebube akpọrọ ya gakwuru onye okwu n'ebe ọ ga-amụ ọrụ ọ kwụnye onye ọ na-amụ ọrụ n'aka ya obere ego obi aṅụrị eju Chikaọdị obi Chikaọdị amalite mụwa ọrụ ozugbo n'ike n'ike ọ na-abụ enyi nwoke Ọlụebube chọta ha ha niile ga-anọ n'otu ọnụ ụlọ ahụ Chikaọdị nọrọ n'akụkụ Ọlụebube na enyi ya nwoke anọrọ n'akụkụ na-enweta onwe ha achọzi ịma na obere nwa nọ n'etiti ha obi Chikaọdị anabata ihe a ha na-eme ọnọdụ bụ ezi ọ ga-ekwu n'okwu maka ọ bụ nwanne ya nwaanyị na-enye ya nri ọ bụ na be ya ka ọ na-arahụ ọ sịkwanụ ka ọ laa ụlọ ụlọ adịghị mma ahụhụ dị n'ụlọ karịrị ịla ụlọ bụ igbu oge ya maka ọ mụwana ọrụ ebe a amụwa Chikaọdị amazi ihe ọ ga-eme ogidi nwa isi nọrọ o wee ruo otu ụbọchị Chikaọdị esi n'ụlọ ọrụ ha na-ala n'ụlọ o wee lakata wee cheta na o jighị key na o chefuru ya n'ụlọ ọrụ o wee sị ka ọ gaa n'ebe aunty ya na-arụ ọrụ ka ọ nara ya key nke ya lara ụlọ maka na ebe ọ na-arụ ọrụ dị nta n'ụlọ ha ka o ruru n'ebe ahụ aunty ya na-arụ ọrụ bụ Ọlụebube otu nwoke ya na aunty ha na-arụkọsị ọrụ a na-akpọ Uche ewee hụ Chikaọdị o wee masị ya ọ bịakwute Chikaọdị na-egwusa ya egwu mana egwu ahụ na-egwusa Chikaọdị amasịghị ya ọ chọọ ka ọ nara ya akara ekwentị ya o wee bụ na Chikaọdị enweghị ekwentị imebi Chikaọdị a na-agụ Uche nke taa nke echi ọ na-ama ya ama n'ahụ o wee mesịa kpọọ Ọlụebube gwa ya na nwanne ya nwaanyị bụ Chikaọdị masịrị ya ọ na-abụ ha rụchaa ọrụ Ọlụebube chọọ ịla o gotesi ụfọdụ ihe gonye Ọlụebube sị ya nye Chikaọdị Ọlụebube burusi ihe niile ahụ o gotere ya lọtaruo ya na Chikaọdị a na-eri ọ gwa Chikaọdị onye butere ihe ahụ ha na-eri sị ya jidesikwa Uche ike na Uche enwe nsogbu sọkwa ya ọ na-eme ka mgbeke na ya asakwa n'anya na ọ bụkwa village ka ọ nọ na ọ bịakwana township ya mekwa ka onye ma ihe a na-arụ ya bịakwa na-eme tụnwụ tụnwụ etu a ka Ọlụebube si wee gbawa Chikaọdị ọgwụ obi Chikaọdị ewee na-adịzi ya o ruo otu ụbọchị ụka Uche wee chọta ha n'ụlọ enyi nwoke Ọlụebube nọkwanụ ya Ọlụebube agwa Uche ya kpọrọ Chikaọdị pụọ na o ruo na mgbede ya kpọchighata ya na ya jirikwa nwayọọ na ihe a ka bụ nwata na ya merụkwana ya ahụ etu a ka Uche si wee kpọrọ nwata pụọ rie ihe ọ na-amụ anya wee mebisie nwata ọ bụghịkwa na o mebisiri ya Chikaọdị chere goal n'ụbọchị ehihie ahụ Chikaọdị anọzie na ọ naghị ahụzi onwe ya o chee na ọ bụ infection o goro agbo na-aṅụ o lekwukwa anya nwee ihe ọ na-ahụ ọ kọtara antị ya ọlaebube apụọ gote p test gaa lee ya wee bụrụ na afọ ime abaala ọlaebube ahụ na nne ya na nwanne ya nwoke nụ ihe a na ọ nụ na chikaọdị dị ime na ọ bịara be ọlaebube tụrụ ime na ọ ga-egbu ha abụọ n'aka jụọ chikaọdị onye tụwara nya ime ọ sị ọ bụ uche ọ na-abara chikaọdị na-eme ihe naghị eji uche gị na ọ pụọ na-akpa agwa ndị si village iwe chikaọdị adị ọkụ n'ebe antị ya nọ maka na ọ ma na ọ nya nwa bụ ọlaebube tinyere ya n'ọnọdụ ahụ maka ọ na-anụtara ya okwu maka na ọ bụrụ na ọ gwaghị ya kwere uche na o nweghị ihe ga-eme ka uche mee ihe dị etu ahụ ọ gaghị enye uche ohere ọlaebube echeme ihe ọ ga-eme o cheteghị ọ kpọọ uche kpọọ chiamaka ha niile anọ n'otu ebe ma na-ajụ ha keezi na-ajụ uche kee ihe bụ uche ya kọwara ya ka ihe si wee dị na diọkpara nna ha ma ọ bụ nne ha anụ ihe a na ọ ga-ebute ezigbo nsogbu n'ezinụlọ kee ihe bụ uche ya uche agwa ha na ya adịbe njikere ịlụ nwaanyị ugbu a na mmadụ atọ tọrọ ya alụbeghị nwaanyị na ha ga-alụcha nwaanyị tupu ya alụọ na ọ bụ na Chikaọdị ga-ebu afọ ime ahụ ya ga-ele ya ya lechaa ya ọ mụzie onye ọbụla agawara onwe ya Ọlaebube na-akọwara uche na ọ bụrụ mmanya ya ga-adọnye n'isi Chikaọdị na a na-alụcha nwaanyị alụcha ha abụọ ebiri na-amanage uche asị hoohaa na ya adịbe njikere Ọlaebube na-anwa ike ya ka uche nwee ike lụọ Chikaọdị ka ọ bụrụzie na ọ bụghị ya ka o sizi n'aka na ha hụrụ onwe ha lụwa a ghara inwe onye tara nya ụta mana uche jụrụ ajụ sị ya na o nwere etu o sitere ya na nya atọmaghị one naira Ọlaebube ahụ na onye ọ na-etiri akị enwe eze ihe a ha na-eme ebe a na-ewute chikaọdị ọ na-ehusisi naanị anya mmiri ọlaebube ana-abara nya na ọ hụ anya mmiri n'anya nya nya amagbuo ya n'aka na nya nwa tinyere ya na mgbagharị nya na-agbagharị ugbu a o sere aka kpọrọ chikaọdị ọ pụọ tee nya ime hapụga nwata ahụ nọ n'afọ n'izu ahụ ị hụ chikaọdị ọ dịka onye na-arịa ihe maka ọ kwụrụ ọtọ taa ahụ anazi aga ọrụ nne ya ukwu ọ na-amụ ọrụ n'aka ya jụkatara ọlaebube maka ya ọlaebube asị ọ lara ụlọ na ọ ga-abata na o nwere ihe a na-eme n'ụlọ mana ọ bụ n'ụlọ ka ọ na-akpọchigide chikaọdị ihe a na-ewute chikaọdị na nwanne ya nwaanyị so wee mebie ya maka na ọ na-anụrụ nya okwu akụkọ a toro ezigbo ogologo mana ka m gbuo ya na nkenke chikaọdị alụọna di mụchaa ụmụ mechie afọ ime mana ọlaebube ahụbe onye na-ajụ ya kpọgbara kpọnwa ma ị na-ere ere naanị ndị enyi na-abịa uche alụkwana nwaanyị kemgbe afọ iri na otu mana nwunye ya atụbe atụ ya fọdụzi ọmụmụ ọlaebube na ọtọ gotasara ụmụ chikaọdị ihe o were mee chikaọdị obiọma ka ọ bụrụ o nwere iwe na-ewe ya ka ọ hasị ya uche na ọtọkwana kpọọ chikaọdị ihe e ji eme ihe ndị a niile ka a mara ka iwe a na-ewe chikaọdị mana o nweghị ihe o buru ha n'obi o wee bụrụ na onye mekọrọ uchu ọ dịrị ya gee m ntị uche bụkwana akpa onye ọbụla nya nke ya mana biko okwu m jiri bịa n'ebe a bụ na ọ bụ na nwanne gị nwaanyị na-anụrụ gị okwu ya bụ nwanne gị nwaanyị nke ị tọrọ na ọ na-ege ntị n'ihe ị na-ekwu ọ na-eji ya emere ihe gị eduhiekwana nwatakịrị ahụ ụzọ mara ụdị ihe ị na-akụnye n'ime nwatakịrị ahụ marakwana ụdị ndụmọdụ ị na-enye ya maka ị gwakwa ya ma ihe ọjọọ ọ ga-aṅakwa gị ntị n'olu ọ bụghịkwa ụmụaka niile na-enwe uche nke aka ha ejikwana aka gị ebutere nwatakịrị ahụ na onwe gị ọdachi maka ihe ọ bụla i mere taa nwekwara ụgwọ ọlụ ya ọ bụghịkwa oge e gbujiri ka o ji akpọnwụ ntị adịkwa ya gazie